takulandirani pano pa malawi live today lero takubwereseraninso bon kalindo bon kalindo ukuti chani lero The DC. Eish. Koma 5 years anakonza. kuteroko wina akuona ngati ndi ku maloto kumanena kuti zoona 5 years ija yatha? Posachedwa pompano anthu azinditenga ine ngati ndine munthu wamba. Ngati uli u president ndiye kuti watha komanso ngati uli u vice ndiye kuti watha. koma zikodi nthawi ndi kachisiru kapena nthawi nkachisiru ndi zoona mmene tinkachoka mu 2019 2020 tinkaona ngati 2025 ali patali koma ayi ndithu zochitika ndi zimene mwaziona zija amalawi mavuto ndi amene mukuwaonawa dziko limene anthu ankalonjezedwa mkaka ndi uchi dziko limene tinkaona ngati tikaavotera awa a Tonse Alliance ndiye kuti amalawi tizakhala pabwino kumamutsatira chilima uja ndi mmene ankapangira osaziwa kuti tinkaombera afiti mmanja ndi awatu atizunza koopsa ndipo anthu awa azunza amalawi afika popempha akuluakulutu kumapempha akaiona 200 uh, kwacha kapena 2000 5000 kumaona ngati aona mamiliyoni zija ankatiuza makolo athu kale kunena kuti ukamapempha umakhala chisiru lero ndi iyo ndi amene akupemphatu akuluakuluwo munthu uyu wationesa zinthu zimene sizinaonekepo muno m'malawi tikunena pano akutati muziko muno muli zisankho koma ayi ndithu fuel kulibeko kuli zii anthu akulephera kupanga kampeni and makamaka mmene wakapereka makalata ake zulo lija anakhala ngati amasegulira kutha kwa mafuta mma filling station anthu akuvutika mizere itali itali ya mafuta kuti anthu amwesere magalimoto awo mafuta anthu azipita ku kampeni anthu azipita ku ntchito zosiyanasiyana Aaa munthu wazunza uyu, fetereza ndi uyo wakwera molapisa, china chilichonse olo ku ma golosale palibe chimene chikuyenda, ma transport a anthu palibe chimene chiku, a, a, a, mene zadulira simasewera, china chilichonse chavuta kuno ku Malawi, ngakhale ma salaries a anthu, mupite mmakampanimu muone, mupite ku bomaku, ii olo ma company a a a a ma chinese mukapita ku Balaka uku kuli company ina ya ma chinese uh, imene ikukonza ikupanga ah, msewu wa Balaka ukuko ama chinese amenewa akuzuza anthu kwambiri ngakhale olo aleba ofesi kuyenderako palibe chimene chikuchitika munthu kumalandira 3500 Munthutu ameneyoyo amene akupanga za welding kumalandira 5000 pa siku akuti zovuta kwambiri zinthu izi zavuta atsogoleri athu pa alibe chidwi chokuti aliteteze ziko ili that is why tikamanena kuti inu a opposition tabwerani pamodzi iyi ndi nthawi yongowombola ziko musayang'ane za inu koma muyang'ane mavuto a amalawi inu a dpp inu a, a pp inu a utm inu a aford a udf zipani zonse zosusa koma inuyo basi muli bize kulandira makobiri muli bize kuchita frustrate a- anthu anu muli bize kufuna kuti mwayike amalawi pa mavuto Dzikotu ili anthu aliona kupweteka ndipo sipanakhalenso ulamuliro wina umene anthu aona that is why mmisonkhano muja sikuti anthu aja akubwereramotu kuti ati akufunamo chani, akufunamo ati amu, amuvotere munthu, mmisonkhano muja anthu akupit, akupitiramo zolandiralandira, kulandira ndithu afika saizi ya zipani kumalandirisa thobwa mmisonkhano, maheu, kumawapasa anthu mabisiketi, kumawapasa anthu freezes, komatu mcp mukulakwisa kwambiri mwaonesa anthu mbonaona mwaonesa anthu mavuto kuwatenga amalawi kukhala ngati zisilu kukhala ngati mabega nnanenapo ine mbuyomu kunena kuti kampeni ikubwerayi kapena uh, plani imene ilipo ku mcp ndi yoyipanga zikoli kuti likhale la anthu osauka anthu kuti atani asauke anthu azipempha kuti iwowo akhale ngati makingi azipereka ndalama azipereka zakudya ndi cholinga kuti anthu adzawavoterenso mwaziona zija tinkanena zija komanso ndinkanena ine mbuyomu kunena kuti pamene tikuyandikira ku zisankho sikuzakhala mafuta ndi cholinga kuti anthu akalephere kukavota Izinso muzaziona siku lozavotalo kuzakhala kulibeko mafuta komatu munthu uyitu alibe clue ina iliyonse lero ndilankhula kwambiri chenjezo kulankhulira anthu andale komanso mabwana osiyanasiyana m'maofesi kunena kuti ziko limakhoza kutembenuka chifukwa ngati kuli dera limene anthu amapanga za ufiti ndiye ndi muzipani ngati muli kuli dera limene anthu amangophana mu satanic ndiye ndi kuzipani ngati kuli dera kumene kuli ziwembu zosiyanasiyana malo osiyanasiyana kume kupangirana ziwembu kufuna kuphana kutha, kufuna kuthana kuthana ndiye ndi kuzipani lero ndafuna ndikuoneseni nonse andale kunena kuti zachitika ku bicc zulo pomusankha Vitumbiko Mumba kukhala running mate wa Chakwera ndi phunziro lalikulu kwambiri kwa inu nonse andale kunena kuti at the blink of an eye kungophethira chonchi zinthu zimakhonza kusintha mwala wokanidwa ndi uja wamangiridwa pa kona ya ngodya ananenapo akuluakulu chifukwa kunena chilungamo kuno kumbali Ngati inde mu mcp muli anthu amene azunzidwa inde alimo, amene apangiridwa ufiti alimo komansotu vitumbiko mumba uja waziona munthutu uja mwamuzunza anzanga anzangatu munthu mwamupangira ziwembu kumpangira zi mwano kumpangira ma plan osiyana siyana okuti muthane naye ndipo mwina apa uja timuthokoze mulungu akanakhalanso nayenso atamwalira kale mmene amwalirira anthu ena mbuyomu koma mulungu wamuteteza vitumbiko mumba lero ndi uja munthu uja ankakanidwa uja ankazunzidwa uja ankapangiridwa nkhanza uja leroli ndi running mate kwa amene mmamunyoza vitumbiko mumba leroli ndi bwana wanu dziko ndiloopsa kwambiri tikuyenera tizisamala pamene tili mmaudindo kaya ndiwe bwana wa pa ofesi uzikhala bwino ndi anthu kaya ndiwe wamkulu wa muchipani uzikhala bwino ndi anthu khalidwe ndi chuma nzanutu ndiye mwampangira ziwembu nzanutu ndiye mwamuzunza nzanutu mwampangira ma area a fake ndi cholinga kuti achoke muchipani ndi cholinga kuti akha- asakhale relevance koma leroli mulungu wamuonesa zinthu zija ngakhale kuti ali ni munthu wolakwika Chifukwatu amanena kuti ujeniyo, running mate yo, iyayi koma timafuna mutuwo. Akanakhala kuti running mate ameneyi ali ndi mutu weniweni, aah, ichitu ndi chi running mate tu ichi. Chikanakhala kuti chi running mate ichi chili ndi mutu weniweni, umene umene ukukondedwa muno m'malawi ndi amalawi onse oh ichi chi running mate chinali choopsa kwambiri choncho ndi phunziro lalikulu kwa inuyo andale andale eh, phunzirani kunena kuti maudindo amene muli nawowa ndi a temporary Munthu amene umakhoza kumunyoza kuti ndi wantchito wako wokolopa nyumba, tayizira amakhoza kukhala munyacho wa golosale. Munthu amene ukumunyoza iwe amakhoza kuwakwatira mayi yako. Munthu amene ukumuyang'anira iwe pansi kumaona kuti ameneyi ndi kape, ameneyi sangapange china chilichonse, ameneyo mawa amadzakhoza kukhala bwana wako. Motero kuti mabwana ena amene amayendera ma MG2, ena ma MG1 mukuyenera musamale kwambiri chifukwa ah, ka 5 years kaja kafika motero kuti matama onse kuvina konse zina ndi zina zimene mmapanga zikuoneka ngati tsopano zathera pompo zinthu za dziko lapansi sizimachedwa kutha ndi chifukwa chake ndimanena kuti tiyeni abale anga tizikhulupirira mulungu tizipemphera chifukwa mulungu ndi amene ali ndi chikondi chosiyanasiyana chikondi chosatha chikondi chokunena kuti kubadwa lero adzakhala nawe mulunguyo pakana imfa yako pomwe nkhani izizi za ndale za ndale zimakhala ndi teremu yache zimakhala ndi period yache kukaona ena andale amene anakhalapo mu ndale panopa ndi wotuwa kwambiri ena akupanga bizinesi yogulisa nkhuni ena akugulisa madeya ena akulephera kukhala ndi masilipasi komwe chifukwa chonena kuti maudindo a ndale si maudindo olembedwa ntchito ngati ya ku ofesi ndi maudindo a temporary motero kuti olo zingavute zingatani iwe ungakhale pa mpando kaya uzakhalapo 20 years kaya uzakhalapo 50 years koma na as long as ndi udindo wa ndale ukuyenera kuti uziziwe kuti siku lina uzaphwasamuka pamenepo motero kuti ophwasamukawo ndiye simunati makamaka iyi ikutchedwa kuti kampeni ikubwerayi ndiye muphwasamuka koopsa ah, zisankho zikubwerazi kukhala anthu kulira kukukuta mano mutagulisa mapuloti anu onse mutagulisa chuma chanu chonse kuti mukalowe ku parliament soka ilonso ndikulephera iyi ni nthawi imene ma bp ni mashuga amakwera kwambiri ndipo ambiri amamwalira musamalire inuwo kwambiri inu anthu andale makamakanso inu amalawi amene mmasapota anthu andale musamale kwambiri osangosankha zina zilizonse kuti ati zikalowe ku parliament anthu enawa ni ma Janjaweed choncho chisankho ichichi ichi chisankho ichi ndichochitanso restore Malawi. Chisankho ichi nchopangisa kunena kuti dzikoli likhale likuyenda bwino ndipo inu mwadzionera nokha a Malawi kunena kuti boma ilili lalephera. Boma ili lalephera ilili ili ndi ofunika musankhe mwabwinobwino musankhe moganizira kunena kuti 5 years ina musapezeseso amalawi mavuto Bon Kalindo the dc mwana wowopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from jeza village TA Mabuka box 76 mulanje malawi southern africa